daalụnụ ndị ọma na-ege ntị ekene m Chukwu Okike onye nke nyere anyị ndụ nye anyị arụ isi ike n'ụbọchị taa asịkwa m nke onye chiri nya zere achọrọ m ka m kọwara unu na ka unu mata na n'okike ekesigo ihe niile nke anyị ga-eji wee nyere onwe anyị aka mana anyị amalọ achọrọ m ka ị mata taa na ihe ahụ ị na-achọ n'uko enu na ọ dịkwa n'uko ana ka anyị kwụsịnata oke mgbagharị ka anyị jiri aka anyị nyere onwe anyị aka achọrọ m ịkụziri unu ka unu mara na unu ga-ejinwu aka unu mee ife ọma na-emere unu unu ga-ejinwu aka unu nyere onwe unu aka than ị na-eje na-achọ ihe ebe ihe adụrọ na-achọ chi ebe chi adụrọ unu ama ihe bụ ihe a a na-akpọ ya ose ọjị achọrọ m taa ihe m ji wee buru ụzọ sị ka m kụzie o nwe ihe ọ na-arụ buru ibu mana ihe m chọrọ ka m wee kụzie ya ma- wee kwuo maka ya maka na o nwere ndị amarọ ka esi e-use ya and achọrọ m ikwu maka na o nwere ihe m chọrọ iji wee kụzi unu mana ihe ọ na-arụ buru ibu nke m ga-akụzi mgbe ọzọ mana achọrọ m ka m metụsie aka ka ị marụ na ihe ị na-afụ n'ezinụlọ niile ma ị na-eje ụka o ma ị na-agọ mmụọ ihe sọwa gị na-eme achọrọ m ka ị mara na ezinụlọ niile kwesịrị inwe ihe a na-akpọ ose ọjị achọrọ m ka ị mara na ose ọjị a na enwere ike iji ose ọjị a welu wee dobe onye na-achọ ịnwụ anwụ ndụ onye ebe a ya-eje wee treatie ka tere aka mana ọ na-achọ ịnwụ anwụ achọ m ka ị ma na ose ọjị a ya-ejinwu ya wee dobe ya ndụ wee ruo oge a ga-eji wee treatinwu ya onye ya e-treat ya wee bịa nwụọ and achọrọ m ka ị mara na ose ọjị ị fụ eji ewepụ ife ọjọọ eji emebi ajọ nrọ with mamịrị ụtụtụ ị nyụrụ eji emebisi dibịa ọbụla mmadụ jee ka ọ gwọọrụ gị ọgwụ na ya nụ ọ bụ na o nwe ihe m ga-agwa gị ị ga-eme i jiri ose ọjị a mee dibịa ahụ mmadụ iji enye ya ọgwọ ọrụ gị agwọ ọgwụ ka e wee megide gị achọrọ m ka ị ma na ose ọjị o nwe ihe ị ga-eji eme dibịa ahụ anọ n'afa ọgbaaghara eju dibịa ahụ n'isi mgbe ọbụla o nwezi onye ji afa gị wee jee ebe ahụ ọzọ ọ ihe ekwu ọ na-agbasa ọsọ ọ ihe ekwelụla onye ahụ ọrụ ihe ose ọjị a na-arụ buru ibu and ụfọdụ na-eme na ha ma maka ose ọjị a mana ha mara otu esi e-use ya ebe ị na-eme ka i were ya wee rụọ ọrụ wee mee ife ka ọ dịrị gị na mma ị je na-ekechi onwe gị ekechi wee nyere ndị na-arụ ọrụ n'isi gị nyere ha aka wee na-ekechi onwe gị achọrọ m ka ị bịa nso ka ị gee ntị ihe a m na-achọ ịkụziri gị ka ị mụta ka esi e-use ose ọjị ka ị mara otu esi e-use ya were eme ihe ọbụla mana ihe m ma m ma ekwu maka ya taa bụ ka esi e-use ya m ma akọ m ma ekwu maka ihe eji gasị ya eme ka esi eme ya mana ihe m chọ ịgwa ka esi e-use ya maka na o nwere m chọrọ iji wee kụziri unu n'oge na-adịghị anya mana nke a bụrụ achọrọ m ihe a m ma akụzi unu ị ga na-eji ya eme ị ga na-e-use ya otu ose ọjị ọ ya ka m ji wee sị ka m buru ụzọ kọwara gị maka ose ọjị ka ị mara na ose ọjị a nwere ike ime gị ihe nwe accident n'ụzọ o nwee ebe ọkụ na-agba o nwee ebe ihe na-eme ose ọjị a ga-eme ihe ahụ ama emetụta gị ọ bụrụ na o nwere onye bịara igbu gị ose ọjị a ga-eme ị ma anọ ebe ahụ ihe ahụ ga-eme ihe ose ọjị a na-arụ ka nkụ mana ihe m ga-akọwa mgbe oge ruru mana achọrọ ka m kọwarụ gị ka ị mata otu ose ọjị a si were arụ ọrụ na ndụ mmadụ ka ị ghọtakwa otu ose ọjị a si wee dụ nnukwu mkpa na ndụ mmadụ ka ị kpọọ ya ife achọrọ m ka ị wetara m ose ọjị a maka na ụfọdụ amarọ otu esi e-use ya ị na-anụ ose ọjị mana ị mara ka esi e-use ya achọrọ m i weta ose ọjị a ị chọrọ i-use ya nke mbụ ị ga-eweta ya gwa ya okwu ihe ị chọrọ iji ya wee mee ị sị ya na ose ọjị na ị dị eje ije ifere ose ọjị ana m ewepụta gị ife ana m ewepụta gị ife ka ị rụọrụ m ọrụ ka ị wetara m ife ọma wepụrụ m ife ọjọọ ife ọbụla m ji gị wee wee kwu na ọ ga-abịa na mmezu ose ọjị ị dị eje ije ifere i kwusie ị ma ihe ndị ọzọ ị ga ị chọrọ i kwuo ya ị sị ya na ị na-ewepụta ya ife ka ọ rụọrụ gị ọrụ i wepee ya azụ gị i wepee ya azụ wee mepee ya adị emepe ya n'iru ọ bụrụ na ị chọọ ka ọ rụọ ọrụ ka ọ dị ike ka ọ dị magical adị emepe ya n'iru na ọ n'azụ ka ihe oji ya mepee ya i mepesịa ya n'azụ then i wepụta ya n'iru i wepụta ya n'iru otu a ka ọ ga-adị then iwe weta ofu n'ime ya iweta ofu n'ime ya ihe m ji agwa gị ya ọ nwere nke nke ọ ga-abụ ị chọrọ ime ọ bụrụ na nwoke iweta 9 ọ bụrụ na nwaanyị iweta 7 mana nke a m chọrọ achọbụ m ịkọzigoro gị like otu ọ bụrụ na ị chọrọ iji wee fisịa arụ eh, ịbụ iweta iweta ọ bụ na 7 iweta 16 n'ọnụ gị iwere ofuke iwere ofuke niile ịkpọkuo mmụọ gị kpọkuo ndị mbụ na ndị egede kpọkuo mmụọ niile ị ma ị ya-ebu ụzọ kpọọ nne na nna gị kpọọ afa nne na nna gị kpọọ ezinụlọ gị kpọọ afa ha aja ana be nne gị aja ana be nna gị ị ga na-akpọkwa afa ha ahụ ịkpọsịa ha ị sị na ị na-ekwu okwu na na ọkwa na ọfọ na ogu ka ị dị eji ahụ anyị na ị na-efichasị ihe ọjọọ nke nwoke na-eme nke nwaanyị na-eme nke na-ebutere gị mgbochi ụzọ agaghị n'iru ịmachi ife na-eme na ndụ gị adị m agwa gị ihe m na-akụzi ị ga-eji aka gị wee mee then ọ bụrụ na i kwugide kwusie ibido n'ụkwụ gị wee korie isi niile ikochasị ihe ị zọta n'ụkwụ maka ụfọdụ na ị pụọ ihe ama na na ndị gị na-ama iti n'ụchụ so ha ibi ikori ya nata be gị ọ na-enye gị nsogbu na ndụ gị ọ na-emechiziri gị ụzọ ma ndị ga-abịa ịlọ nlọ ị kwesịrị iji ihe a kwuo ya kịta ị sị na ikpere na ikpere na jizọs na jizọs ya na jizọs ya eme ife a ya aza gị ọ bụrụ na jizọs ya aza gị mgbe ahụ a sị na a bịara igbu ya ọ bụrụ na ọ bụrọ mmadụ nkịtị mụ na gị na-abụ otu o si wee bịa ụwa ka i si wee bịa ọ bụrụ na ọ bụrọ otu ọ kaara ọ kaara ịgbanarị ha agaghị egbu ya achọrọ m ka unu na-eyuzu uche unu ka unu malụ otu a jizọs si wee bịa ụwa ka gị onwe gị si wee bịa ụwa iwere ose ọjị ahụ ị sị chi gị na ị na-ekochasị ife ọjọọ ibido n'ụkwụ gị na-abụ korie korie korie ị na-ekocha ọnwụ nke ịlata na di ịlata na nwaanyị ikopụ ya maka ndị mmadụ na-arata ọya o nwere ọya mmụọ ụmụ std a na-arata ya na nwaanyị anaghị agwọ ya agwọ

ị sị ọ bụrụ na nke nke kpọrọ ihu ma ọ bụ nke kpọrọ ilu ikochapụ ya ọ bụrụ nke ị netere n'anya ọ bụ nke e ji anya wee fụ gị ikochasịa ya ọ bụrụ nke ikutere n'ume ikochasịa ya ọ bụrụ ajọ ife nwoke kwutere ajọ ife nwaanyị kwutere n'ọnụ ka ha wee megide gị ikopụsịa ya ọ bụrụ nke ị nụtara na ntị ikochasịa ya ikochasịa ya na nke a m na-agwa gị na-adị oke mkpa achọrọ m ka ị mara na eh, n'aka aka ekpe gị a bụ nkopụ na ị na-ekopụ ife ọjọọ ka ị mata ma na aka ekpe gị bụ ikopụ ihe ọjọọ ma na nke a bụ ikobata i si ebe a mee ya ma na ị na-amachi onwe gị amachi na ọ ihe ahụ ị na-ekwu ka ị na-ekedo onwe gị ọ ife ụfọdụ amara n'ụbọsị nke taa i si ebe a nọ na nke bụ aka ekpe ihe eji wee kopụ ya ekopụ i kopụ ya four times eke oye afọ nkwọ i kopụ ya sị na i kopụ ife ọjọọ ahụ na nachigharị nwoke nachigharị nwaanyị onye nke mere ma onye ma ma onye malọ i wee were ya tinye n'aka ekpe gị mgbe ị kopụsịrị ya i were tinye n'aka ekpe gị jee n'ebe mmadụ ama nzọ ya ụkwụ ọ bụrụ na ị nọ ebe ọfịa dị gị n'azụ ị tụfee ya azụ mana ọ bụrụ na ị nọ ebe ọfịa adịghị n'azụ i jee ebe mmadụ ama nzọnye ya ụkwụ i jee ebe ahụ tụsị ya nke mmadụ ama nzọ ya ụkwụ i jee ebe ahụ tụsị ya ọ bụrụ na ị na-eme nke a ayi ihe m ji wee sị ka m kụziere unu nke a mm, ka ị mata ka ị mara na o nwee ndị sị na ha ma maka ose ọjị mana i jere ime i jee na-ekochi onwe gị ekochi i nyere onye na-emejọ gị onye na-agwọ ọgwụ n'isi gị nyere ya aka wee gbuo onwe gị ụfọdụ nwee ebe ha jere iji ose ọjị wee kwuo okwu wee kechie onwe ha ekechie ihe ọjọọ ị kwesịrị ikopụ ekopụ n'otu a na-esi n'aka ekpe gị i si n'aka nni ekochie ya ekochie ọ ị chọrọ iweta ife ọma ka ị ga-esi n'aka nni sị na ị na-ewebata ife ọma i si n'aka nni wee ṅaa ya ṅaa ya n'isi gị ṅabee ya four times ụzọ ịnọ eke oye afọ nkwọ mana ọ bụrụ na ị chọrọ ikopụ ekopụ iwepụ ihe ọjọọ na ndụ gị i si otu a ma ndị na-ala ajọ nlọ ma ndị a na-ese ndụ ihe ọjọọ oge ga-abịa mgbe m ma akụziri unu unu amata otu esi otu eji wee were wee na-ewepụ ihe mberede n'okporo ụzọ ebe ọbụla ị na-eje m ma akụzikwara gị otu esi e wee were ya onye kwuo okwu ọjọọ n'isi gị ihe m na-akụziri bụ ihe ihe ọ ga-agba ọkwa na ị na-akwụ aka ọtọ ọ bụ i jee na-agwọrọ mmadụ ọgwụ i jee ịgwọ mmadụ ọgwụ i were ya ka i wee ma ya arụkwa ọrụ mana ọ bụrụ na aka gị dị ọcha na mmadụ mejọọ gị ehe maka otu a na na mmadụ mejọọ m ọ ihe onye a mejọọ ka m meji m emegide gị ihe na ndụ gị ee m emegide gị ihe na ndụ gị ayị so mana ma na omume o nwee ndị nwere onyinye okwu ọnụ otu a m nọ na adị m agwa ụmụ mmadụ okwu ọ ya mere m anaghị ekpenwe ikpe maka enwere m ike ịbịa ka m na-ekpe ikpe ị bịa ka ịchakepụta m anya enwere m ike ikwu okwu ihe m kwu ga-emegide na ndụ gị ọ ya mere ọ na-afịa m arụ mụ na mmadụ ịbịa gbawa ana m agbara ọsọ ebe ọbụla a na-eme okwu exchange maka na achọrọ m ime onye ahụ ihe abụ m onye na-ewe iwe ọkụ enwere m ike iwe iwe na 5 minutes the next minute mụ aforget ihe niile mana okwu ahụ m kwu mgbe ahụ m were iwe ga-emezu ọ bụrụ na o merọ n'izu o mee n'ọnwa na ọ ya mere mụ na mmadụ na-emekọ ihe ana m ezoro onwe m wee wee ọ bụrọ na m na-ezoro onwe m na o nwere ihe onye ahụ ga-emenwu m mm-mm, mana ọ ihe m ga-eme onye ahụ maka na mgbe ụfọdụ o nwere ife ọ ga-abụ ndị ahụ e nyere onyinye ikwu okwu ọ bịa na mmezu o nwere ife ọ ga-abụ mgbe ụfọdụ i kwuo ọ bụ na chi gị achọrọ akwadoro ya ife ọ ga-eme bụ chi gị ata gị afụ na ya na ọ ya mere mgbe ụfọdụ ana m agbara onye ọbụla ọsọ mụ na gị ị na-achọ m na-achọ ka mụ na gị mee gbaa nsọ ọnụ ana m agbasa ọsọ maka na enwere m ike iji iwe maka na m ewe iwe ọkụ enwere m ike iji iwe gwa gị okwu ga-abịa tata afụ na ndụ gị o nwere ike ọ bụ na chi m akwadoro ya ọ ya mere mgbe ụfọdụ ana m agba ọsọ mụ na mmadụ ọ ya mere adị m ekpenwu ikpe ya ka m ji wee na-agba mbọ na-akwụ aka m ọtọ ọ bụrụ na m gwa gị ihe sị gị na otu a ka ihe a dị ị sị m mba na ọ bụrụ na o nwere ike ọ bụrụ na ọ maka asịrị ị nụrụ anụ m gba gị nkịtị maka na ama m na e mesịa o merọ n'izu o mee n'ọnwa ọ sọ mụ ma ihe m ga-eme so ọ bụrụ na ị were ose ọjị ahụ mgbe ahụ i kwusịa wee were aka ekpe ahụ wee tụfuo ose ọjị ebe mmadụ ama azọ ya ụkwụ ị fụrụ nke ahụ ị kpụ n'ọnụ 6 ahụ ị kpụ n'ọnụ maka na ihe e ji ewepụ ihe ọjọọ bụ 7 6 ahụ ị kpụ n'ọnụ okwu niile ahụ i kwuru abago n'ọnụ abago na 6 ahụ ị kpụ n'ọnụ nke ahụ ị kpụ n'ọnụ ife ị ga-emezi bụ ị pụtazi i kwuzie sị na na onye ọbụla mere gị ihe ọjọọ na o nwere onye ị mejọrọ na i jiri nwoke ọfọ na ogu jiri nwaanyị ọfọ na ogu na ị na-agbụpụ ya n'ikuku na ọ bụrụ na onye ahụ zọọ ụkwụ na ya zọrọ ihe o metere ihe o mere gị ọ fụ ife naba ya n'arụ ọ ṅụọ mmiri ihe ahụ o mere mmiri ahụ ama nye ya ndụ ị ghọtago o kuru ume ka o kuru ọya ka ihe niile o mere o chere gị ma o kwuru n'okwu ma ọ kpa na nkata atụmatụ ọjọọ ya niile atụmatụ ọjọọ ha niile ka ọ nachighara ha mmaji kwuru mmaji ọ bụrụ na i kwusịa ya ị bụọ ya n'ikuku four times ọ nachiri ọ bụrụ na ị na-eme nke ị na-eme ihe otu a na-agwa gị na ihe ndị ọzọ m ga-akụzikwara gị ewuo ị na-afụ ụzọ ife ọma na-adị na ndụ gị mana ọ bụrụkwa ị na-emejọ mmadụ ije na-agwọrọ mmadụ ọgwụ ije na-emejọ na i che ka ọ rụọ ya arụkwa ọrụ ị na-emejọ mmadụ ọ ma-arụkwa ọrụ achọrọ m ka unu mata na okike ekesa ihe niile anyị ga-eji wee nyere onwe anyị aka anyị ga-eji wee mezi ụzọ anyị ife ọma na-eme na ndụ anyị na ọ dụ anyị nso mana anyị amarọ ife ndị ahụ niile oge m ga- m ga-akụzikwara unu maka ụmụ akwụkwọ ga- akwụkwọ gasị eji e, na-enye ndụ ọ ga-abịa i weta i were ya mee ife o nyere gị aka mgbe oge ahụ ruru mana m chọrọ ịkụzi ka esi e-use ose ọjị maka na ụfọdụ amarọ ka esi e-use ụfọdụ na-eje na-eje na-ekechi onwe ha ekechi instead of ị na-atọghepụ onwe ha atọghepụ ụfọdụ na-eme na ha ma omenala ma ha amarọ omenala and mgbe ụfọdụ ndị dibịa anaghị ekwe kụziri gị ya maka na ọ chọrọ ka i kechie onwe gị i kechie onwe gị ka ị bịakwa ọ gara ana gị ego maka na ị bụrụgwo customer ya mgbe gboo n'oge mbụ ndị ndị e nyere onyinye inyere mmadụ aka fa anarọ ana ego ada achụ oke ọchịchọ na ihe a ga-eme bụ imerụ gị ihe ọ bụrụ na o mesara gị ọ bụrụ na ife o merụ gị rụọ ọrụ i wezi ife ị nwere si gị n'obi ị bịa kene ị bịa kene ya adị ana ego mana kịta e jiwe oke ọchịchọ ma ndị nke chi hapụrụ ha wee je- je- je mee satan wee na- wee na-edupụ ndị mmadụ ụzọ i jezi ebe ihe ọ nya mere na eji enwezie ndị fake dibias fake pastors maka maka ego ebe ha na-achọ ego bịa sonyebe m na-ezute ozi m na-ezite ị ga-afụ ị na-ezute ị na-emere ihe ndị a nna wee na-akụzi ihe ị ga-eji aka mere onwe gị o nwere ihe m ga-emere gị mana n'oge anụnwa na ife m na-akụzi ife ị ga-eji aka gị mee o buru ibu ọka nkụ ọ nya ka m ji na-ayọ unu na-akwụwa na aka unu ọtọ so that ọ bụrụ na ihe ọbụla m na-akụzi gị na-eme ka ọ na-agarụ gị oge na-adịna anya i bido kwụwa na ife ọbụla m na-akụzi gị na-eme nwee ndidi na adịna gị ọsọ na chukwu chi anyị na-ekperu anaghị adụ anyị ọsọ mgbe ụfọdụ ị nwere ike yọọ ihe chi ọ gba gị nkịtị and m na-akụzi gị marụ na ị na-ayọ ihe na ọ bụrụ ịyọ nke ịyọ nke ịyọ nke

na ọ bụrụ onye chiri ntị ka ị na-agwa ọ mmụọ chukwu donyere gị chi gị enwere chi gị nwee chi ụwa gị i wee ji wee na-akpọku ndị mbụ na ndị egede ị sọpụrụ ha ha enyere aka ife niile a na-aga ọfụma maka na a na-asị na ayiri na igwe adị ike anyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ daalụnụ na-esonyekwara m na na-ezisa na ozi a na ọ ga-adịrị onye ọbụla na-akwụwa aka ọtọ na-eme ihe m na-akụzi na ị ma na-enwere mmadụ anya ụfụ achọrọ m ka ị mata taa na ị nwere na o nwere onyinye i ji wee bịa ụwa and ihe m na-akụziri gị ihe ga-enyere gị aka ọ bụrụ na chi gị rapụgo gị chi gị fụ na i mego ezigbo ihe ọ nachiyatakwa maka chi gị rapụ jee na akụkụ na-ekiri gị ọ fụ na i mego ezigbo ihe ọ nachiyatakwa mgbe ahụ ọ mataza na ya chiata o nwee ike gbaziwere gị ụzọ ị nwee ike mata ihe ị bịara ụwa ịbịa mee daalụ